Къэшэж Тӏалиб. Зи ӏуэхущӏафэкӏэ щэджащэу адыгэм къахэкӏа узэщӏакӏуэ. Зи гъащӏи, зи гуащӏи цӏыхум щӏэныгъэ егъэгъуэтыным хуэзунэтӏа егъэджакӏуэ. Апхуэдэущ Тӏалиб нэхъыбэм зэрацӏыхур. Ауэ абдеи къыщынэкъым. Къэшэжым и зэфӏэкӏым къихьар зы цӏыху гъащӏэм къитӏэсэфыныр фӏэщщӏыгъуейуэ къыпщохъу, ар зыхэпсэукӏа лъэхъэнэр къэплъытэмэ. Етӏощӏанэ лӏэщӏыгъуэм и пэщӏэдзэм къэбэрдей адыгэм сыт хуэдэ ехъулӏэныгъэ ямыгъуэтами, абыхэм Къэшэжым и ӏэужь хэмыту къэнаӏым. И акъыл нэхумкӏэ хэлӏыфӏыхьащ И гъэсэн къомкӏи къыхэуващ. Дапхуэдэу мыхъуами, Къэшэж Тӏалиб и гъащӏэри и щӏэинри и кӏэ нэсу арэзы удэхъуу джа хъуакъым. Аращ щхьэусыгъуэ хуэхъуар Тӏалиб и гъащӏэмрэ и къекӏуэкӏыкӏамрэ зэтемыхуэу упщӏэ куэд къыщӏыхэкӏым. Тӏалиб теухуауэ зыгуэр дыщыгъуэзэххэмэ, ар зи фӏыщӏэр ди щӏэныгъэрылажьэ гъуэзэджэхэм я лэжьыгъэхэрщ, къэрал архивым къыхэна дэфтэрхэмрэ псэуху езым къытрыригъэдза тхыгъэхэмрэ я тегъэщӏапӏэу, Ар зыдэса жылэм щыжаӏэжахэри къыхэлъытэжауэ, зэхуахьэсыжащ Къэшэжым и щӏэиныр, нэхъ тэмэмыӏуэу жыпӏэмэ, и щӏэиным щыщу къэнэжар. А къэнэжам щыщу шэч къызытумыхьэжыну ӏуэхугъуэхэрщ зи гугъу тщӏынури. Пэщӏэдзэ классым дыщеджэу щытам щыгъуэ, дезгъаджэ учителым къыджиӏэу щытащ, Къармэхьэблэ ипэ дыдэ къыдэкӏа еджагъэшхуэхэм щыщщ Къэшэж Тӏалиб.
Минрэ щийрэ хыщӏрэ хы гъэм Къэшэж Тӏалиб Псэбыдэ и къуэр къыщалъхуам къуажэм. Щӏалэу еджэн хуей хъури, медресэ жери щыӏащ, мис абы щеджа. Тӏалиб Къэшэжхэ Псэбыдэрэ Быхуэрэ я унагъуэ къихъуа сабииблым я нэхъыжьт. Къуажэ мэдрисэр япэ лъэбакъуэти, къыкӏэлъыкӏуэу чристэн диныр зи лъабжьэу Псыхуабэ дэта школхэм языхэзым щӏэтӏысхьащ. Тыгъуэн Рэшад итхыр пэжу къэлъытапхъэу къыщӏэкӏынщ. А лъэхъэнэм Къармэхьэблэ дэса урыс писырым и унагъуэм яхыхьэрейуэ зэрыщытар, ахэр зэрытхэф-зэреджэфым зэрехъуэпсар.
Дин ӏуэху кърихуэкӏакъым, и щӏэныгъэм зэрыхигъэхъуэн, и щӏэныгъэр нэхъ къызэрищӏэн щхьэкӏэ щӏэтӏысхьауэ. А еджапӏэми фӏы дыдэу щеджауэ яӏуэтэж Тӏалиб. Иужьым щӏэныгъэм и мыхьэнэр зихуэдэр къызыгурыӏуэ Псэбыдэ и къуэ нэхъыжьыр егъакӏуэ Псыхуабэ дэт прогимназием. Къэшэж Тӏалиб
дунейм къыщытехьа илъэсым. Убзыхуа хъуауэ жыпӏэ хъунукъым. Нэхъ пасэӏуэу абы тепсэлъыхьахэм минрэ щийрэ хыщӏрэ хыр къагъэлъагъуэ архивым щӏэлъ тхыгъэхэм тепщӏыхьу щытмэ, псалъэм папщӏэ, минрэ щийрэ пщӏейрэ хы гъэм зэхалъхьа посемейный список жыхуэтӏэм илъэс пщыкӏутху итщ. Абы укъытекӏыу щытмэ, укъыдэбжэмэ, минрэ щийрэ блыщӏрэ зым хуозэ. Абы сэ нэхъ тызогъэчыныхь, сыт щхьэ жыпӏэу щытмэ, Тӏалиб Пятигорскэ прогимназие жыхуэтӏэм щыщӏэтӏысхьа илъэсыр а хыщӏрэ хым укъыдэбжу щытмэ, илъэс пщыкӏублу хуозэ. Илъэс пщыкӏубл хъухункӏэ Псэбыдэ и къуэр иригъэджэну мурад ищӏамэ, илъэс пщыкӏублкӏэ ар абы ежьауэ балигъ хъуакӏэу жыӏэгъуейщ илъэс пщыкӏублым иритауэ. Ауэ а блыщӏрэ зым укъыдэбжу щытмэ, тӏэкӏу нэхъ хуозэ. Пятигорскэ прогимназие жыхуэтӏэр минрэ щийрэ хыщӏрэ блы гъэм къызэӏуаха. Пятигорскэ прогимназие жиӏэу ар илъэс тӏощӏрэ тхурэ щыхъум ирихьэлӏэу къыдагъэкӏауэ щыт, абы щезыгъаджэ учителхэм къыдагъэкӏа тхылъ цӏыкӏу къысӏэрыхьэщ аби. Абы къыщызгъуэтащ минрэ щийрэ пщӏейрэ и гъэм а прогимназиер къэзыухахэм Кошежев Талиб жиӏэу иту. Иджарэ илъэситхукӏэ еджэу щытауэ ар, класситху кӏэщӏу жыпӏэу щытмэ. Минрэ щийрэ пщӏейрэ щы гъэм щӏэтӏысхьа пщӏейрэ и гъэм къиуха. Ар абы щӏэсахэм муслъымэн диным ису Тӏалиб фӏэкӏа зыри къыхэщакъым. Прогимназием и къызэгъэпэщакӏуэу, абы и унафэщӏу жыпӏэ хъунущ, инспекторкӏэ еджэу Лев Григорьевич Лопатинский жери цӏыху хьэлэмэтт. Урысыбзэмкӏэ иригъаджу, французыбзэмкӏэ иригъаджу. А Лопатинскэмрэ Тӏалибрэ зэпэгъунэгъу мэхъу абы щеджэ илъэсхэм.
Лопатинскыр зыхуей дыдэу къыщӏэкӏащ Тӏалиб. Абы игъэхьэзырурэ Тифлис къыщыдигъэкӏт Кавказым ис лъэпкъхэмрэ ахэм я щӏыналъэмрэ теухуа тхыгъэхэр. Тӏалиб и адэ Псэбыдэ къиӏуэтэжауэ зыщыгъуазэ хъыбархэм щыщ зыбжани етхыжри, Лопатинскэм къыдегъэкӏ. СМОМПК-м и къыдэкӏыгъуитӏым ихуащ тхыдэр, ӏуэрыӏуатэр зи лъабжьэ тхыгъэхэр.
Минрэ щийрэ пщӏейрэ хы гъэм щыгъуэ а зи гугъу тщӏы сборникым къытригъэдзауэ щыта зытхух. Абы щыгъуэ абы къыдигъэкӏар Андемыркъан. Хьэщхъуэжь Рае зэрыжиӏэмкӏэ, революцэм ипэкӏэ, минрэ щибгъурэ пщыкӏубл гъэм ипэкӏэ, нэхъапэ дыдэу Андемыркъан и гугъу зыщӏар Къэшэж Тӏалибщ. Абы мыхьэнэшхуэ иӏэщ. Абы нэмыщӏкӏэ Сосрыкъуэ теухуауэ хъыбар зытӏущ а сборникым ихуар. Ахэр нарт хъыбархэм дэ дызэрыгушхуэ нартхэм теухуауэ ипэ дыдэ къэзгъэнэӏуар ахьэри Тӏалибщ. Абыхэм уасэ иӏэкъым. «Крымцы в Кабарде» жери зэ абы къытригъэдзам щыщу нэхъыфӏыӏуэхэм щыщ тхыдэм ехьэлӏауэ, итӏанэ «Переселение Кабарды Тамбиева» жери ар, нтӏэ зи гугъу сщӏа Андемыркъаным. Абыхэм, абыхэм уасэ зимыӏэ лэжьыгъэщ абы илэжьахэр. Иджы ар плъагъурэ, абы и уасэ зыхуэдизыр къэпщӏэн щхьэ, ахэр димыӏауэ къызыщыгъэхъут иджы. Ар абы имытхауэ щытамэ, ар щыӏэтэкъым. Лопатинскэм къэбэрдей грамматикэ кӏэщӏымрэ абы и гуэдзэ псалъалъэмрэ щитхым хуабжьу сэбэп къыхуэхъуауэ щытащ. Тамбий Пагуэрэ Къэшэж Тӏалибрэ. Ахэм я фӏыщӏэ имыгъэкӏуэду я цӏэ къыщриӏуауэ щытащ грамматикэм хуитха псалъэпэм. Псыхуабэ дэт гимназием иужькӏэ еджапӏэ нэхъыщхьэ щӏэтӏысхьэн мурадкӏэ Къэшэжыр кӏуауэ щытащ Бытырбыху. Мис абдей Тӏалиб теухуауэ ятхыжхэр зыщхьэщокӏ. Хэти Тӏалиб еджапӏэм щӏэмытӏысхьэфауэ етх, хэти Бытырбыху дэт император университетыр къиухауэ къелъытэ. Тӏум щыгъуэми абы щыхьэт техъуэн дэфтэр къэнауэ щыӏэкъым.
Минрэ щибгъурэ щэщӏрэ плӏыгъэм Тӏалиб дунейм тетыжтэкъым абы щыгъуэ щэщӏрэ зым лӏагъэ. Абы Хьэгъундыкъуейм щыӏа пэщӏэдзэ школым щригъаджэу щытащ абы. Абы пкӏэунэм абы и архив кӏуэдыжащ, ар ягъэкӏуэдащ. А архивым хэлъу илъэгъуауэ щытащ, абы нэхъыфӏыу иригъаджэу щытам ящыщ зы Шэрухэ Абу Азэмэт и къуэм и нэкӏэ илъэгъуауэ сэ къызжиӏа, абы и дей сыкӏуауэ щыта апхуэдэ ӏуэхукӏэ. Уэлэхьи, сэ слъэгъуам жиӏащ си нитӏ къаплъэмкӏэ, тетрадь по французскому языку, студента Санкт-Петербургского императорского университета Кашежева Талиба П. Точкэ щӏыгъуу тету жери. Иджы ар а Санкт-Петербургский императорский университетым шэч хэмылъу Тӏалиб щӏэса. Ауэ сыт хуэдэ щхьэусыгъуэми, мис мы зэман къэутхъуа революцэ сыт жыхуэтӏам, И зэранми сытми щӏэ къимыухыу къыщӏэкӏыжащ, ауэ абы зэрыщӏэсам шэч хэлъкъым. А зэманымикӏ абы и дуней тетыкӏэм зиубгъуным мазэ бжыгъэ фӏэкӏ щӏэмысами мыхьэнэшхуэ иӏащ.
Бытырбыху университетыр къимыухами, абы щыщыӏа лъэхъэнэм минрэ щийрэ бгъущӏрэ еханэ гъэм Санкт-Петербургские ведомости кӏэзетым къытехуауэ щытащ Тӏалиб и статья Кавказым щыпсэу лъэпкъхэм зэрахьэ фащэм теухуар. Ар къэзыгъуэтыжауэ щытари Тыгъуэн Рэшадщ. Бытырбыху къикӏыжу зи унэ екӏуэлӏэжа Тӏалиб къуажэдэсхэр къыщыгуфӏыкӏащ. Ауэ щӏэныгъэ иӏэ хъуам и фӏыгъэкӏэ къэрал хабзэ зехьэкӏэхэми хищӏыкӏыу жылэм и сэбэп екӏ щыхъуам къуажэдэсхэм я дей пщӏэшхуэ къыщилэжьащ. А Тӏалибжьэ теухуауэ минрэ щибгъурэ пщӏейрэ плӏы гъэм яужь ситт абы, и гъащӏэмрэ и къекӏуэкӏыкӏамэри. Къуажэм сыщыщӏэупщӏурэ, хэт зыгуэр ищӏэжу пӏэрэ сыт жысӏэурэ, мыдэ жиӏа ди адэм Тхьэщӏокъуэ Жэмал. Псэужми сщӏэркъым, Белокаменкэм ӏэпхъуэжа. Абы зыгуэр къыбжиӏэфынущ, жиӏа, Тӏалиб теухуауэ, и кӏуэгъужэгъуу щытащ, зэрыцӏыхуу щытащ, мыпхуэдэщ, мыпхуэдэщ жери. Арати, тездзэри сыкӏуа. Сыкӏуэри зы илъэс бгъущӏхэм нэсат ар абы щыгъуэ. Мырат, жысӏа, сызыхуейр. О, жиӏа, Тӏалиб, Тӏалибкӏэ умыджэгу, жиӏа, Тӏалиб езыгъэджэжыфынрэ зыущиижыфынрэ урыс щыӏэжкъым. жаӏэу ауэдэу хъыбару щыӏащ, жиӏа, куэдым жаӏэу зэхэсхащ, жиӏа. Апхуэдизкӏэ ӏулыдж иӏэу, пщӏэ иӏэу, нэмыс иӏэу ауэдэу дунейм тета. Иджы ар а лӏыжьым жиӏэу зэхэзмыхамэ, а Тӏалиб и зэманым псэуахэм Тӏалиб хужаӏэу щытам дыхэкӏыжатэкъэ?
Псэуху къуажэдэсхэм я дей къыщихьа пщӏэр игъэкӏуэдакъым Тӏалиб. Захуэм и телъхьэу, абы и ӏуэхур пхигъэкӏын папщӏэ фэжыгъуэрыхь хъуми, Лъэкӏ къимыгъанэу къекӏуэкӏащ. Абы и щыхьэту къэрал архивым къыхэнащ дэфтэр куэд. Минрэ щийрэ бгъущӏрэ ебгъуанэ гъэм Къэшэж Тӏалиб тэрмэшу Налшык дэта судым уващ. А лэжьыгъэм къыдэкӏуэу этнографие и лъэныкъуэкӏэ мыхьэнэшхуэ зиӏэ лэжьыгъэ Хьэнцигуащэр къытрыригъэдзащ, Этнографическое обозрение журналым. Абы къыкӏэлъыкӏуащ къэбэрдей адыгэхэм я хьэгъуэлӏыгъуэ дауэдапщэхэр зэрыдахым теухуа статьяр. А лэжьыгъэхэр уасэ зимыӏэт, сыту жыпӏэмэ, нэхъапэӏуэкӏэ ямытхыжа текстхэр хэтт, дауэдапщэхэр и пэм щыщӏэдзауэ и кӏэм нэс зэрырагъэкӏуэкӏ щӏыкӏэ къиӏуатэт. Судым йокӏри, Тӏалиб минрэ щибгъурэ етӏуанэ гъэм Налшык ӏэгъуэблагъэм и тетым деж тэрмэшу макӏуэ. Ауэ а гъэ дыдэм къыӏуагъэкӏ шэч зыхуащӏ студентхэмрэ курсистхэмрэ япыщӏа зэрыхъуам щхьэкӏэ. Егъэджакӏуэ хъуным ар зэран хуэхъуакъым. Минрэ щибгъурэ езанэ гъэм Лъэпкъ училищэхэм я унафэщӏу Тэрч щӏыналъэм щыӏам Къэрмэхьэблэ пэщӏэдзэ еджапӏэ къыщызэӏуахыну хуит ищӏащ. Ауэ урыс школ къызэӏухыныр къызыфӏэӏуэхуа щӏагъуэ къахэмыкӏа унафэ зи ӏэмыщӏэ илъахэм.
Тӏалиб си адэшхуэм и къуэш нэхъыжьщ. Мис мы уэрам иджыпсту дызытетыр Тӏалиб и цӏэкӏэ и цӏэ фӏащауэ ди уэрамщ. Езым и лъапсэр мис мыдей мо чырбыш плъыжь унэ зэрытыра. Абы и ныкъуэр мис мыдей хадэм пигъэхукӏри, мыбдей школ иращӏыхьауэ щытащ. А школым дищӏыхьын щхьэ ӏэджэри иужь итащ ар. Налчик кӏуэм, лъаӏуэм жэуап кърамытыжурэ. И кӏэм сход къуажэм ящӏ Къэрмэхьэблэ къуажэми цӏыхухэм яжриӏэщ, школ дэтын хуейщ, еджапӏэ дэтын хуейщ, жери щажриӏэм цӏыхухэр къыдэӏэпыкъури, школыр мыдей иращӏыхьауэ щытащ. И къуэш нэхъыщӏэ Щыхьым а школыр щащӏым Фӏы дыдэу къыдэӏэпыкъуащ.
Минрэ щибгъурэ еплӏанэ гъэм зэпэщ хъуа еджапӏэр къызэӏуахащ. Минрэ щибгъурэ етхуанэ гъэм къэпщытакӏуэ папщӏэу еджапӏэм яхуеблэгъа инспекторым итхыжауэ щытащ Тӏалиб ехъулӏэныгъэ дилъэгъуахэр. Щӏалэ цӏыкӏуи хъыджэбз цӏыкӏуи зэгъусэу зэреджэр, Псори зэхэту еджакӏуэхэр цӏыху хыщӏрэ щырэ зэрыхъур, урысыбзэр хъарзынэу зэрызрагъэщӏар, гъэсэныгъи Къэшэжым зэрахилъхьэр. Ауэ гъэщӏэгъуэныр аӏа, хуэм-хуэмурэ нэхъ мащӏэ хъум нэхъ мащӏэ хъуурэ, иужьым еджапӏэри зэхуащӏыжащ, ягъэлэжьэн папщӏэ хуэфэщэн мылъку зэракъуэмылъым къыхэкӏыу. Минрэ щибгъурэ еплӏанэ гъэм ежьа хъуа ӏуэхур илъэситӏ къудейщ зэрекӏуэкӏар. Апхуэдэу щӏэхъуами, щхьэусыгъуэ иӏэщ. Дэфтэрхэр щыхьэт зэрытехъуэщи, урыс тхыпкъылъыр и лъабжьэу урыс школхэм къадэкӏуэу мыдрисэхэр щыӏащ, куэдкӏэ нэхъыбэу. А лъэхъэнэм цӏыхум яӏа дуней еплъыкӏэм, псэукӏэм нэхъ пэгъунэгъур мыдрисэхэрат. Ар плъагъур, ар лъэхъэнэм елъытар, ар Школым щӏэсыр джаур хъуну жаӏэу апхуэдэ гупсысэ яӏа цӏыхум. Хабзэм ебэкъуэну, хабзэм, адыгэ хабзэм тетынукъым, адыгэ нэмысыр къэлъэншхъэнущ, моращ-мыращ, школым щӏэбгъэтӏысхьэмэ жаӏэу мис апхуэдэ гупсысэ яӏа. Ар зиӏар, ну, зэманым къыхэкӏащи, абы ищӏэу хущӏэ бжыгъуркъым. Ауэ абы и щхьэусыгъуэр тӏалиб дейкъым. Тӏалиб ауэ сытми къызэрымыкӏуу егъэджакӏуэ ӏущу щыта. Сэ си адэ къуэш Бетыгъуэн Назир иужь дыдэу псэужахэм ящыщ. Иужь дыдэу а зыра псэужар, Къэшэж Тӏалиб иригъэджахэм абы. Ауэ сытми псалъэ гуапэ хужиӏэртэкъым. Апхуэдизу ӏэдэбу, гурыӏуэгъуэу абы къыбжиӏэрти, жи, уи гум имыубыдэнкӏэ ӏэмал имыӏэу апхуэдэ егъэджакӏуэу щытащ, жиӏэу мызэ-мытӏэу къызжиӏа Назир. Мыри ӏуэхум къыхэлъытэн хуейщ. Цӏыхум яӏа гупсысэкӏэм къыдэкӏуэу, етӏощӏанэ лӏэщӏыгъуэм и пэщӏэдзэ дыдэм, урыс пащтыхьыгъуэм къизэуа лъэпкъхэм я щӏэныгъэм, зыужьыныгъэм мылъку пигъакӏуэр мащӏэ дыдэт. Езы лъэпкъым къыхэкӏа цӏыху гумызагъэ закъуэтӏакъуэм къахуигъанэт а ӏуэхур. Ипэжыпӏэкӏэ мыдрисэуи курыт еджапӏэуи къызэӏуах лъэпкъыр, ар зыдэт жылагъуэм и мылъкут зэрыпсэур. Къимыдэкӏи, еджапӏэр яухуэным гугъуехь куэд пыщӏауэ щытащ. ӏуэхур зымыгъэкӏуатэхэм я цӏэ къриӏуэу кӏэзетхэм щытхауэ щытат Тӏалиби, ар къыпекӏуэкӏыжащ. Государственнэ Думэ жиӏэу щӏэ плӏы щыӏа пащтыхьым и зэманым. Минрэ щибгъурэ хым къыщыщӏэдзауэ пщыкӏутӏым нэсыхункӏэ думэу плӏы щыӏати, етӏуанэ Думэр цӏыхубэм теухуауэ, демократие жыхуэтӏэ цӏыхубэ зэхэтыкӏэм теухуауэ, мис а демократие жыхуэтӏэм нэхъ пэгъунэгъуу мыхьэнэ зиӏэу щытар етӏуанэ Думэра, минрэ щибгъурэ блы гъэм зэхэтащ ар. Мис абы А хэхыныгъэ абы теухуауэ мы Къэбэрдейм щекӏуэкӏам Нальчикскэ округ жиӏэу щыта абы. Жыджэру хэта Тӏалиб. Абы нэмыщӏкӏэ Тӏалиб абы, абы здыхэтахэм щӏэ а архивхэм къыхощ абы Зы гъащӏэм теухуауэ, зи узэщӏыным теухуауэ нэхъ куу зэрыщӏын, нэхъ тэмам зэрыщӏын, нэхъ лъэпкъым зэрызиужьын, нэхъ дахэ зэрыхъунухэм теухуауэ куэд къыщыжиӏэу щыта, куэд. Къэрал Думэм лӏыкӏуэ папщӏэу бгъакӏуэ хъуну къэбэрдей къуажэхэм къагъэлъэгъуа цӏыхуищэрэ хыщӏым щыгъуу хэдэхэри Къэшэж Тӏалибрэ Абзыуан Тыгъуэнрэ къыхахауэ щытащ Етӏуанэ къэрал Думэм кӏуэну. Абы къегъэлъагъуэ Тӏалиб а лъэхъэнэм хуабжьэу цӏэрыӏуу зэрыщытар. Минрэ щибгъурэ епщӏанэ гъэм Къэшэж Тӏалиб къуажэ унафэщӏу хахауэ щытащ. Хьэӏусыпэ зратхэм ящымыщ цӏыхур япэу къуажэ унафэщӏ щыхъуат Къэбэрдейм. Ауэ куэдрэтэм, сыт и щхьэусыгъуэми тетыгъуэр илъэсищ пӏалъэти, абыи нагъэсакъым Тӏалиб. Илъэс иримыкъущ а къулыкъур зэрырихьэкӏар. Ауэ минрэ щибгъурэ епщыкӏутхуанэ гъэм аргуэру къуажэдэсхэм хахыжауэ щытащ Къэшэжыр къуажэ унафэщӏу. Лъэпкъ ӏуэхум хэша хъуа Тӏалиб иджы итхыу къытрыригъадзэр этнографием ӏуэрыӏуатэм епхатэкъым, жылагъуэ ӏуэхухэм я зехьэкӏэ хъунрат иджы нэхъыщхьэр. Щӏэныгъэншагъэращ мыхъумыщӏагъэу щыӏэр къызыхэкӏыр, абы шэч къытримыхьэу дэни щыжиӏэт ар Къэшэжым.
Сельсоветхэм и дей архивым щӏэлъщ протоколхэр, абы щхьэж хэт сыт жиӏами къыхэщуи щӏэ. Абдем дей абы еджэныгъэм пщӏэуэ хуищӏ, абы мыхьэнэуэ абы иритыр, абы ныкъусаныгъэу хэлъхэр, гъэкӏуэдын зэрыхуейм теухуауэ, а щӏэныгъэм школхэм щӏэгъэкъуэн зэрахуэныкъуэр, щӏэгъэкъуэн зэрыхуейр. Ар иджыри псоми къазэрыгурымыӏуэр, къагурыгъэӏуэн зэрыхуейр куэд куэд къригъэкӏуэкӏащ абы. Къэшэж Тӏалиб и цӏэр нэхъыбэу узэщӏакӏуэ егъэджакӏуэ къалэным хуахь щхьэкӏэ, зэхэщӏыкӏ иӏам и фӏыгъэми и зэранми жылагъуэ ӏуэхуу зэрыхьзэрий къекӏуэкӏ куэдым хэмыту хъуакъым. Апхуэдэу, Къалмыкъ Бетӏал къызэригъэпэщауэ щыта Къэрэхьэлъкъ зэгухьэныгъэм Къэшэж Тӏалиб хэтащ. Зыплъыхьакӏуэ хуэдэу ди щӏыналъэм мызэ-мытӏэу къихьа революционер Киров Сергейри и цӏыхугъэт. Петербург щеджэм щыгъуэ Сергей Миронович Киров жыхуэтӏэр абы зэрыцӏыхущ, абдей зэрыцӏыху ныбжьэгъу зэхуэхъури, Къакӏуэу щытащ. Къармэхьэблэ Кировыр тӏэу къэкӏуауэ сощӏэ сэ. Тӏалиб и дей тӏэу къэкӏуащ. Нэхъыжьхэм жаӏэу зэхэтхыт революционер Кировыр абы дей къыщекӏуалӏэм, абдей щызэхуэсрэ унафэ ящӏу, еджэныгъэм теухуауэ цӏыхум я губзыгъагъэр нэхъ къэӏэтын щхьэ сыт щӏэн хуей жаӏэу зэчэнджэщу щытащ.
мис мо Дзэлыкъуэ восстание жыхуиӏэ периодым 1913 год жыхуэтӏэм мис абы щыгъуэ къакӏуэри абы икӏи ядэлэжьащ икӏи яхэтащ ну, абы я идеолог жыпӏэ хъуну мис апхуэдэу абы хэта восстанием ядэлэжьащ колхоз итӏу щыта мы къуажэр колхоз итӏу щытати зэхагъэхьэжри колхоз имени Кирова жари фӏащри Минрэ щибгъурэ хыщӏрэ бгъу гъэ хъухукӏэ Кировым и цӏэр зэрихьа.
Граждан зауэм ауэ сытми къызэрымыкӏуу жыджэру хэта. Куэдым сэбэп яхуэхъуа, куэдым. Псалъэм папщӏэ, Шкуро и зэманым щыгъуэ ар Къармэхьэблэм хуэдэу ди нервыр зышха къуажэ Къэбэрдейм хэткъым жиӏауэ къэнауэ щыӏэщ Шкуро. Абы щыгъуэ жыджэру большевикхэм къадэщӏа Къармэхьэблэр. Ар мобы идэнкӏэ ӏэмал иӏэтэкъым. Мис абы теухуауэ Хьэгъундокъуэ Костэ генералыр къигъэсэбэпукӏэ, абы къэхъуа мыхъумыщӏагъэ ӏуэхухэр зэтес ищӏыжыным сытым теухуауэ адкӏэ-мыдкӏэ къэкӏухьын-нэкӏухьыным куэд гуащӏэ хилъхьа Талиб. Мыбы илэжьам, мыбы куэд къигъэщӏакъым мы хъарыпыр илъэс хыщӏым къэсакъым ар. Ауэ абы къигъэщӏам уасэ иӏэкъым. Къашэжыр езыр и щхьэкӏэ зыщыгъуазэу зыхэта сыт хуэдэ зы ӏуэхуми тетхыхьыжащ. Абыхэм ящыщ дэфтэр куэд къэрал архивым къыхэнауэ хэлъщ, ауэ ди жагъуэ зэрыхъущи, ар тхы куэд дыдэ кӏуэдащ.
Тхыгъэ куэд иӏащ абы. Зауэр къыщихъейм щыгъуэ, нэмыцэм зэран къыхуэхъунущ мыр ялъагъум, жари. И щхьэгъусэ тхьэмыщкӏэ Фатӏий щӏитӏащ зы щӏыпӏэ дей. Ауэ Фатӏий закъуэ зыщӏэри дунейм ехыжащ, здыщӏитӏари дымыщӏэу къэнэжащ апхуэдэу. Ар дигу къоуэ. Октябрь революцэ нэужьым къэралыр жыджэру иужь ихьащ цӏыхум щӏэныгъэ етыным. Зыр адрейм къыкӏэлъыкӏуэу курыт еджапӏэхэр къызэӏуахыу яублащ. Минрэ щибгъурэ тӏощӏ гъэм Къармэхьэблэ къыщызэӏуаха еджапӏэм и унафэщӏ хъуащ Къашэж Тӏалиб, адыгэбзэмрэ урысыбзэмрэ щригъаджэу. Иригъаджэри сабийхэм я закъуэтэкъым, балигъыпӏэ иувауэ еджэн гукъыдэж зыщӏа дэтхэнэ зыми диӏыгъащ. Минрэ щибгъурэ тӏощӏрэ ещанэ гъэм еджапӏэм цӏыху плӏыщӏрэ тхурэ щеджэт, къыкӏэлъыкӏуэ гъэм школым къекӏуалӏэхэр тӏукӏэ нэхъыбэ хъуат. Школыщӏэ къэунэхуахэм я пщӏэ къыщыдэуеяр лъэпкъ мащӏэхэм я бзэр ӏэмал имыӏэу яджыжын хуейуэ апхуэдэ унафэ къыщащтам щыгъуэщ. Еджэну хуейм я бжыгъэр хэхъуэ зэпытт. Абы къыхэкӏыу минрэ щибгъурэ тӏощӏрэ еханэ гъэ еджэгъуэщӏэм ирихьэлӏэу ещанэ курыт еджапӏэ къыщызэӏуах Къармэхьэблэ. Абы и унафэщӏ хъуащ Къэшэж Тӏалиб. Хьэгъундокъуэ Едыдж Елмысхъан и адэм къыщӏэна унэм нэхъ иныӏуэ жылэм дэтаӏым. Езыри хэкум икӏыжагъэххэти, Хьэгъундокъуэхэ я унэр къуажэ еджапӏэ ящӏыжащ. Нобэкӏэ зэрыфлъагъущи, щыӏэжӏым Тӏалиб и уни, щригъэджа еджапӏи. Музей ящӏыжыну щӏэхъуэпсу Къэшэж лъэпкъыр щӏэлъэӏуат Тӏалиб зыщӏэса и унэми, къикӏаӏаӏым. И лъапсэр къызыхуигъэнэн быни къыщӏэнаӏым Тӏалиб. и бын хуищӏэфын хуэдиз яхуищӏащ иригъэджахэм. А ӏуэхуми щӏэныгъэрэ зэхэщӏыкӏыу бгъэдэлъар тригъэлэжьащ минрэ щибгъурэ щэщӏрэ езанэ гъэ пщӏондэ. Псыхуабэ щыӏэу, кӏэзет еджэу здэщысым, зэуэзэпсу и гур зэгуэудащ, жи. Инфаркт. Къармэхьэблэ къашэжри щыщӏалъхьэжащ. Лъэпкъым къыхуищӏыжыну фӏыщӏэми щытхъуми, пымылъа узэщӏакӏуэхэр. Тӏалиби апхуэдэу и гумызэгъагъэм зрихуэу, лъэпкъым и псэукӏэр егъэфӏэкӏуэным хэмылӏыфӏыхьу, и щӏэныгъэм, и къэухьым къыхуимыдэу псэуащ, къызэрыщхьэпэным пылъу.
Езым къуажэм пщӏэ иӏэу дэсащ, цӏыхум сэбэп зэрыхуэхъун ӏуэху зэрихуэу. И щӏэныгъэ игъуэтар цӏыхум сэбэп зэрыхуэхъунумкӏэ къигъэсэбэпара. Адыгэ-урыс зэпыщӏэныгъэм мыхьэнэшхуэ зэриӏэм шэч къытрихьу щытакъым. Ноби абы шэч къыщӏытетхьэн щыӏэкъым. Узыхэс къэралым зэгурыӏуэныгъэ илъын щхьэ, акъыл ухуей, акъыл. Псэм ӏэджи къыщокӏуэкӏ, мышыу ӏэджи къыщокӏуэкӏ псэм. Хъун зыкъоми щыӏэщ абы, абдей. Ауэ Къэзанокъуэм сыт жиӏа? Псэм фыдэмылажьэ жиӏа. Абы уигъэлъэпэрэпэну, абы уигъэжэкъуэну. Псэм щхьэ фӏэту къыщӏигъэщӏар псэм и закъуэкӏэ дунейм утетын хуэмейуэ ара? Мис а лъэныкъуэхэмкӏэ плъагъурэ? Дэтхэнэ лъэныкъуэмкӏэ умыӏэбэми щӏэ, Къэшэж Тӏалиб мыхьэнэшхуэ зэриӏам шэч хэмылъу тхыдэм къыхощ. Гъащӏэм иджысту мы нетӏэ сыт жытӏа къаӏуэтэжхэмикӏ а тхыдэм зэрыхэтрикӏ апхуэдэщ. Мыхьэнэшхуэ зиӏэ цӏыхуу адыгэм диӏа насыпу диӏа?
Къэшэж Тӏалиби япэӏуэкӏэ лъэпкъыр узэщӏыным зи гъащӏэр щхьэузыхь хуэзыщӏахэм я цӏэ къызэрынам хуэдэу Тӏалиби и цӏэр къэнащ, ахэм ящыщ куэдым ялъымысыха пщӏэ игъуэтыжу. Пэжщ, фэеплъ сын хуамыгъэфэща, ауэ и цӏэкӏэ уэрам щыӏэщ щалъхуа къуажэми,